Agus anois ar an líne ó Thír Chonaill tá Jake Mac Siacais, Stiúrthóir Fhorbairt Feirste. A Jake, fáilte ar ais go dtí an clár. Go raibh míle maith agat, deas a bheith ar ais. Ok, níor labhair mé leat ar raidió, Jake, ar feadh roinnt blianta, ón bhliain fiche is a hocht déag, chun a bheith cruinn. Chuaigh mé i dteagmháil leat chun an t-agallamh seo a dhéanamh inniu, chun caint, go háirithe, maidir leis an scéal faoi chomharthaí sráide i mBéal Feirste agus an Chomhairle Cathrach. Sula labhraíonn muid faoi sin, a Jake, an féidir leat uasdátú a thabhairt dom faoi conas atá cúrsaí go ginearálta leis an eagraíocht Forbairt Feirste ón am dheireanach a raibh muid ag caint in fiche is a hocht déag? Tá achan rud go breá. Tá muid a' brú ar aghaidh, ar ndóigh. Níl aon feidhmeannas ann ó thuaidh fá láthair agus cuireann sin moill ar rudaí but tá dul chun cinn á dhéanamh de réir a chéile. OK, is ceist mhór í seo, is dócha, ach an síleann tú go bhfuil fás agus forbairt tar éis teacht ar an Ghaeilge i mBéal Feirste ón am dheireanach a raibh muid ag caint le chéile lasmuigh d'obair Fhorbairt Feirste?
Bhuel, gan dabht. Ceann de na rudaí ba shuntasaí le déanaí ansin ná gur gheall Ollscoil na Banríona faoi dheireadh go mbeadh scéim inchónaithe ag Gaeilgeoirí ar an champas so sin dul chun cinn ansin. Taobh amuigh de sin fuair muid comharthaíocht iomlán ar na busanna i nGaeilge agus tá fógraí i mBéarla agus i nGaeilge ar na busanna chomh maith. So sin uilig dul chun cinn. Ar ndóigh d'athraigh Comhairle Bhéal Feirste polasaí s'acu agus tá siad ag glacadh anois le comharthaíocht dhátheangach ar na sráideacha ach mar a sheasann muid faoi láthair tá liosta de breis agus 450 sráid atá ag fanacht ar Ghaeilge so beidh siad tamall ag teacht thart ar sin.
Agus dar ndóigh, le roinnt míonna anuas tá is dóigh go, tá Acht na Gaeilge i dTuaisceart Éireann, nach bhfuil?
Tá, cinnte, agus ón uair dheireanach a bhí muidinne ag caint, ceapadh mise agus ceithre duine eile ar choiste comhairleach ag an Aire Cultúrtha agus chuir muidinne le chéile moltaí le haghaidh straitéis leis an Ghaeilge agus Acht na Gaeilge a chur i bhfeidhm. So tá sin fá láthair a fá bhráid na Roinne agus cheap siad grúpa eile le bheith ag amharc ar na moltaí a bhí déanta againn agus chomh luath is a bheidh feidhmeannas ann, más ann don fheidhmeannas, déanfar an straitéis sin a chur i bhfeidhm. Ok,
luaigh tú comharthaí sráide ansin. Jake, an féidir leat achoimre nó comhthéacs éigin a thabhairt dom faoi cheist chomharthaí sráide dátheangacha i mBéal Feirste agus seasamh na n-údarás áitiúil ar an gceist?
Oh yeah, bhuel ar ndóigh bhí sé in éadan an dlí aon chomhartha Gaeilge a chur in airde go dtí 1998. Ina ainneoin sin chuaigh daoine ar aghaidh agus chuir siad a chuid sráidainmneacha féin in airde, ach bheadh an RUC agus Arm na Breataine ag scrios na comharthaí sin i rith ama. Ach lean sin ar aghaidh go dtí go mall ins na nóchaidí agus ansin baineadh an cosc dleathach a bhí ar comharthaíocht sráide ach bhí Comhairle Bhéal Feirste fán am sin go fóill faoi réimeas ag na nAondachtóir agus rinn siad achan rud fíordheacair ar fad. Níor tháinig na chéad comharthaí ó Comhairle Bhéal Feirste go dtí go mall dhá mhíle agus a sé nó a seacht nuair a chuir siad fearadh na fáilte chuig Páirc na bhFál in airde mar gheall ar feachtas a bhí ag Tom Hartley, a bhí fán am sin ag Sinn Féin ins an Chomhairle. Ach is troid leanúnach a bhí ann agus le gach céim a thug muid chun tosaigh bhí cúpla céim siar agus cé gur ghlac siad go mbeadh achan rud dhátheangach ins an Cheathrú Gaeltachta, rinn siad iarracht arú anuraidh áit úr a oscailt in Ollscoil na Cathrach. le comharthaíocht Béarla amháin, so cuireadh moill ar an rud sin a oscailt ar feadh bliana go dtí go raibh na comharthaí Gaeilge réitithe acu.
Ok, agus fá láthair tá. Go on, yeah. Yeah, tá rírá eile ann fá láthair nó tá Fearann Glas a théid ó. an Cheathrú Gaeltachta suas go dtí barr na cnoic agus tá na hAondachtóirí i ndiaidh bheir siad, tá meicníocht acu má tá rud éigin ag gabháil fríd an Chomhairle agus go ndéanfaidh, go bhfeiceann siad go ndéanfaidh sé damáiste do. caidreamh idir phobal, is féidir le páirtí call-in, mar a bheir siad, a thabhairt air. So tá call-in déanta ag na hAondachtóirí ar an chomharthaíocht Gaeilge agus Béarla a bhéas ar an fearann glas seo. So beidh le feiceáil. OK, agus tá sibhse sa Cheathrú Ghaeltachta ag iarraidh na comharthaí a thabhairt isteach ag an am céanna, nach bhfuil? Ó tá.
An rud atá ann, níl aon fáth nach mbeadh achan comhartha agus achan fógra ins an Cheathrú Ghaeltachta i nGaeilge agus i mBéarla. Ach caithfidh muid, go fóill cuireann siad an Béarla os cionn an Ghaeilge. Ba chóir go raibh sé an bhealach eile thart, mar an cuid is mó de na hainmneacha Béarla, tá siad bunaithe ar an Ghaeilge.
OK, agus tá pobal na Gaeilge agus Forbairt Feirste ag seasamh an fhóid anois leis an Chomhairle Cathrach ó thaobh an Cheathrú Ghaeltachta mar is ceantar ar leith é an Cheathrú Ghaeltachta. An é sin an seasamh atá agaibh? Ó, bhuel, cinnte, look, má amharcann tú ar an gCeathrú Ghaeltachta agus fás na Ceathrún Ghaeltachta, fá láthair tá breis agus 600 duine fostaithe go lán-aimseartha fríd Ghaeilge ins an cheantar sin. Tá an Gaelcholáiste is mó ar an oileán againn ansin. Tá institiúid tríú leibhéal ag Coláiste Mhuire ina bhfuil breis agus 250 dalta ag staidéar fríd mheán na Gaeilge. Tá an Chultúrlann ansin, tá Áras na bhFál ann, Raidió Fáilte, Ionad Uíbh Eachach, Gaelscoil na bhFál, Bunscoil an tSléibhe Duibh, Gaelscoil an Lonnáin, agus araile agus araile, you know. Is ceantar lán-Ghaeltachta é agus déarfainn, Agus ní aon áibhéil é seo, chluinfidh tú níos mó Gaeilge ó lá go lá ins an Cheathrú Ghaeltachta ná mar a chluinfeá in áit ar bith eile sa tír. OK, an bhfuil tú ag súil go mbeidh réiteach dearfach ar an ábhar seo dar libh sa ghearrthéarma, a Jake, nó an bhfuil seans maith ann go leanfaidh an próiseas ar aghaidh ar feadh roinnt mhaith blianta eile? Ó,
look, beidh muid ag troid go dtí. go gcuirtear deireadh leis an stáitín ó thuaidh, beidh an tseandearcadh ann, beidh an tseandearcadh fréamhaithe i gcuid den phobal Aondachtach, ach ar an dea-uair, tá sin ag athrú de réir a chéile. Tá muidinne ag obair as lámh a chéile le Preispitéirigh na cathrach le breis agus trí bliana anois agus forbairt maith á dhéanamh againn. Tá breis agus 400 duine ón bpobal Aondachtach cláraithe. le ranganna Gaeilge in Oirthear na Cathrach. D'fhoscail siad an chéad Ghaelscoil i gceantar Aondachtach anuraidh ansin. So tá comharthaí dóchais ann agus leanfaidh muid ar aghaidh. You know, an rud a gcaithfidh na hAondachtóirí teacht i dtír air agus teacht i dtaithí air ná go bhfuil pobal láidir Gaeilge ann agus caithfidh siad éirí cleachtaithe linn. Is pobal muid agus ní bagairt an Ghaeilge do dhuine ar bith. Is seoid í an Ghaeilge ins an chathair seo agus ba chóir go raibh ceiliúradh déanta uirthi.